ndị ma ndị be anyị ekene m unu ọ bụ chief dọkịta ya bụ chief Okafor ka ị na-ekiri ọ bụ ya bụ onye isi ndị dibịa niile n'obodo Enugu ọ bụ ya bụ eh, chairman task force ndị herbalist niile nọ na south east nke tata anyị chọrọ ịmata ụmụ ihe dịgasị anyị agbagojulu anya nke ndị mmadụ na-ekwu nakwa ihe na-ebutere ndị mmadụ ọnọdụ ee na-adịchaghị mma a na-eme ọ dịka adị eme chief e nwee ụfọdụ na-emegasị ụmụ ihe ụfọdụ ha sị na e jili ya na-eme nganga anyị chọrọ ịmata na ihe ahụ bụ eziokwu mmadụ iwere oke mmadụ maọbụ onye tọrọ mmadụ wee rie oke ya e, ọ bụ alụ e, o nwee ọgbatauhie ọ na-ebutere mmadụ ndewo ekele na gị ee ọ bụghị ezigbo ihe mmadụ iri oke ihe ruoro onye ọzọ o mee na ya karịrị ya maọbụ rie ya na o nwee ihe ya ga-eme ọ bụrọ ezigbo ihe onye a na-eri ga-amara ama na ihe niile a na-eme n'ụwa abụzirọ kịta anyị nọ ndụ ka anyị ga-atacha ahụhụ ya ụfọdụ bụ nke a reserve na reserve bụ spirit na-aguide ụwa e reserve na ụbọchị e mere kwachaa ya ahụhụ ya ọ baa na ụmụ ya ụmụ ihe ndị a na-akpata ya a nọkata sị na ihe e metere emete ọ nya bụ ihe ahụ Mm, chief ihe ị na-ekwu bụ na eh, mmadụ iri oke mmadụ adịghị mma ọ dịrọ mma cha cha cha cha Mm.
maka na ụfọdụ bụ ndị ị jee n'ime ime obodo e were maka na onye ahụ bụ ogbenye na o nwerọ onye ga-ajụ ese ajụ ese ha a na-ewele ụfọdụ bụ ndị a nachara ma ana maka na nna ha anọ ya na enwerọ onye ga-ajụrụ ha ese ee ụfọdụ bụkwanụ ndị ọ bụ ọsọsọ ọsọ a na a na-anakọziri mmadụ ma nwunye ụfọdụ bụ ndị mmadụ na mmadụ ga-emekọ business o rie o rie ọ sị na e nwee ihe ọ na e nwee ihe ọ sọkwa ya je mee maka na ọ ma na ọ kpọ o ji ego ọ kpọ ndị uwe ojii ma ndị ọgbọ ọgwụ na ọ ga-emere ya ebe a onye nọ n'ọnọdụ dị otu a kedu ihe ị ga-agwa ya ya bụ onye a na-emegbu emegbu sị ya na enweghị ihe ọ ga-eme ee eziokwu eziokwu onye a na-emegbu emegbu bịakwa ma ọ chọta m ee a ga-enyekwere ya aka maka na ọga m igwe ọzọ na-amara oge ọ nọ ndụ bụ ịbịa okwu okwu kwuo okwu ọ na onye na-enweghị nwatakịrị sị na ya enweghị nna na-ebe akwa na ya enweghị nna na onye a achọghị inwe nna maka na nna juru ebe niile ihe o ji ekwu na ọ na-agba ọgụ onye a na-emegbu emegbu ihe o ji ekwu na ọ na-agba ọgụ nwa ogbenye ihe o ji ekwu na ọ naghị ara ike ịnọ ebe a na-akpagide mmadụ ma emegide mmadụ etu mụnwa na onwe m nọ kịta ndị be anyị niile ma ụmụnna m ma ọha obodo be nna m niile ị jụọ ha maka m ha ga-akọrọ ya ọfụma m bịa ha nọ ekwu okwu ihe gbasara ihe dị etu a dịta naanị ihe akwụ ọtọ nsị abịa ihu ya na-ekwe ya aka m adị ọkwa ya mebie ihu baa moto nara onwe m ekwe m unu ha jiri ya mara m ọ nwere ihe a ga na-akpasịkọ ka eje zie m ọ sịghị mba na m ama m kwekwa bịa na nke and ha ma nkwebịa ha ma nkwezi m ya ihe m ji na-ekwu ya bụ na onye a na-eri nke ya ma onye a na-emegide n'ụdị a o nwekwara ọsọ nwere ike ịgbatị obere n'ike ya ee e, Chukwu na ọdịnala a- a- anapụtara ehi ya hụ na erighị ya ụfọdụ bụ ndị ga-achọ ịdị ụfọdụ mma. bụ ndị e riri ego ha ụgwọ ọtụtụ ndị kpọrọ m na fon sị m na ya na mmadụ mee biznes e rie ego ya eme nke ya bịa gwa sha na o nwe ihe a ga-eme na ya ejego ebe nke eme ihe je ebe eme ihe je ebe eme ihe je m sị ya na ị na-eje be ndị 419 na-eme ihe i jebeghị ebe a ga-eme ihe a kwụọ gị ụgwọ e ji gị ọ kwụọkwa ya by force ọ kwụọ ya by fire ọ kwụọ gị ụgwọ o ji gị so ndị na-eri ego mmadụ ha kwụsị iri ya the same iri ego a ka e ji rie ego m nwanne ebe a na-ekwu okwu m rụrụ task force 25 good years and akwụghị m one naira akwụghị m kọbọ ụbọsị akwụzi anyị ụgwọ anyị akwụ anyị nọ na Abuja nwa kọpọ ụgwọ m na akpa anyị na ebe agbalikpo ya na aghịrị na anyị ụgwọ ego to the end onye a kwụrụ ego na akaụntụ ya ya ya ọ ya rie ego a ma ruo taata onye Igbo rie ego anyị rie onye anya 55 billion naira ahụhụ m ta 25 years na ifiri na ọ dị mma o nweghị ihe niile m maara m ga-eme don ha chee na akwụkwọ o nweghị onye ahụhọrọ m ofu onye hmm. ndị task force niile over 100 anyị dị 1800 ma ndị agụụ gburu egbu ụmụ ya ma ndị ike gwụsịrị o nwezi ihe ha ga-eme mana anyị gbachara ya Chukwu na ọdịnala soro anyị n'ọgụ ọfụma ọfụma ihe m ji na-ekwu ya mmadụ iri ego mmadụ adịrọ mma onye ọbụla sefụkwa aka na ya ọ dịrọ good mana chief agụụ kwesịrị igbu dibịa
ee dibịa agụụ kwesịkwara igbu dibịa one side kwara the other side agụụ ekwesịghị igbu ya maka na ihe m na-anụ ndị nna nna ha na gboo na ndị mere ije na iwe ka ọkụ gị dị ka ọkụ ọ na-akpa dibịa Mm, ihe e ji kwuo ụdị nke a bụ by ee dibịa na-egbu ọkụkọ dibịa na-akọ ugbo ee ịbịakwa be dibịa opekete mpe a ga-asị ọchụ ndị bịa bịa nwaanyị ya weta mba ji n'ime ime ime ime ọba shiere onye abịa bịa ka o rie mana kịta ọ bụ oriri mba ji ka anyị nọ Eh? ebe m ebe m na-eche ka ha si họteelụ unu a na-ere pleti nri 25,000 naira ị sị m bịa bịa tọ na oriri mba ji ọ ya bụ ihe a so ụwa gwagwa anya ihe atụgharịgwo ee eh, maka na unuwa bụ ndị dibịa adịghị emezi research eh, ka a chọpụta ụmụ ihe ga-eme ụwa dị mfe onye ọbụla na-echezi nke bịara n'obodo ndị ọcha
anyị na-eme research emekwa ka a chọpụta mana nsogbu bụkanụ ego anyị ga-eji kwado ya chizani ka m gwa gị o nwere ihe m anaghị achọ ikwu na redio ihe asịsị bido kwuo okwu india m njere ị ma na amụgasị m ọgwụ ọgwụ anụwa niile a na-ele n'oyibo a na-arị ampiclox nwanne ebe ama m ihe e ji arụ ya any antibiotic ama m ihe e ji arụ ya ekwubeghị m ihe a na redio mana ihe ji m bụ ego ọ bụ na m nwere ego trata meshin ya mepee kọmpani na ihe wetacha akwụkwọ niile zuru nkwesị na m ga-eweta m bido ya m bidokwe e ga-ewe ndị mmadụ ọrụ ogo nwa mmanụ mụ na ya kwuru ihe a before ka ọ jụcha ma ajụ bịa ebe a mechaa meta fọm Abuja dị masị ya ga-akwado nwa ya achị na Oji River nye ga-eme nke eme nke injin bụ ego na chara ma ama ha bete m ga-enye contact ị chọọ e nye phone numbers ndị na-ebe i nwe ike isi wetie ee na-ejego many countries ya ọ dịkwu mana india ị chọọ ha evunete evunete ọ dịka ga-eri ego mkpọrọ ije na tempụl anyị ị kwụọ ụgwọ ebe a na ebe onye isi n'ebe a na ebe akpọ ha ekwu ụbọchị ọ ga-alandị a kwụọ ha ụgwọ ọ landị e bute ya chama na ego a kpọrọ million million million ebe ka ndị seri ahụbego million anya ebe a kwụọ m nke a kwụrụ m erizie ya ebe ka m ga-esizi weta nke ga-eji go injin ee bụ dibịa n'ime ife na ajụnụ ife ajụ ajụ ọ ga-evute m injin e si emere ndị ọzọ ka ọ dịrị ha mma mba ndị na-emekwa ụdị nke evute injin kwa ndị oshi ọkwa bụ okwu ndị oshi a na-ekwu ebe ọ bụla anyị nọzara ebe a ihe ajụ n'obodo oyibo hete injin vunete ebe a ọkwa oshi criminal aka m adịkwa ya ọ dị mma chief ka anyị naghachi azụ n'ebe anyị na-ekwu ndị nọ na um, ihe isi ike a na-emegbu emegbu n'ụzọ dị ewe ndị na-ebe akwa oge niile maka na enweghị onye na-ekwuchitara ha mana ha ga-achọ ịbịa na-afụ ndị ndị dịka gị maọbụ ndị ga-enye m aka fụ ndị ga-emere ha na mmụọ mana a na-ekwu na ụdị ego na ha ga-ejide n'ego onye ụbịam ji eje na-emegbu emegbu ndị ezi ebe ọ ga-eji weta ego ọkwa ya mere na ụfọdụ tọrọ na ụbịam a sị na enweghị ihe a ga-eme a kedu ka ị ga-esi ụdị mmadụ gị bụ onye isi ndị task force bụkwara isi ndị dibịa ga-esi nyere ndị niile a na-emegbu emegbu aka n'ụzọ dị iche iche a ji emegbu ha ma ndị a nara ana ma ndị riri ego ha sị na enweghị ha na-eme ma ndị rụrụ ya na mmadụ rụrụ ọrụ ma ndị gbachara odibo ekwesịrị ime kedu ka ị ga-esi e, kedu ka ụdị ndị a ga-esi wee weta oke ha
ee abịa na nke a nkwa m na-ekwe mmadụ ọbụla bịara be m na workmanship anaghị esere m na mmadụ mana ọ bụrụ na ọ ngote ihe eji arụ ọrụ ọ ya eji aka egonye ma ọ bụ ihe echekwa ụmụ ọrụ m chekwa weta ya eje gonye ọ go materials sị m na ya ejighị ego workmanship onye ha ese mụ na ya ihe dị m mkpa bụ ihe ahụ ọ chọrọ ya wetie ọ wetakwu ya ọ bụrụ ezigbo mmadụ ọ ga-amakwa na m mere ihe ọ bụrụ kwere ezigbo mmadụ o rie ya ọwa ihe o mee chukwu ka ga-eji kwere atọpụrụ m ogologo ndụ n'elu ndụ maka adị m shọ nke a ndị nyekwuru aka ebukwa ibu mana ọ bụrụ na onye abịa sị m na ejighị ego ngota ihe na ejighị ego ngota workmanship eji oke ma kpọọ ya nwoke ma ọ za m na-enye nri na-eweta ọnụ ya nso isiokwu ịma ndị eje na ọ na Abuja isi chikọtawa ri ebe a ya eweghị n'ọnụ iwu ya ewekọta nso nwekọta nso mmiri bụ onye a ga-egotenata ihe eji eji rụrụ ya ọrụ ma ya rụza na workmanship ka ọ sị m na ọ dịbọ Eh, nke a ma nsezi okwu a kpawa nke a ọ dị mma chief eh, ihe ọzọ bụ na eh, ọ bụghị ọ bụghị ajụjụ niile ka ụfọdụ nwere ike ịjụcha a ga-achọ ịma akara ekwentị gị ụfọdụ bụ ma nke anyị na-ekwutacha ha ụfọdụ nsogbu dị n'ụwa ahụ ọ karịrị akarị ihe a na-akpọ m na fon agwa m ọ dị too much o nwee ndị na-ajụkọta o nwee nke sị na ya savụrụ ọga 14 years na o setụrụ ihe na ọga ya nọ otu nzuzo ịdị na-esi na o meziri nji setụ ọbụzọ ebo ya bụ 20 million nya nwa na-ajụ ha sị na ya ejekwe na arụsị ise ihugwena ya so ihe m ji na-ekwu ya bụ na ụzọ esi azọfụta mmadụ buru ibu na ọ bụ ọ ya achọta ụzọ ọ ya achọta ụzọ onye chọziri ịjụ ajụjụ kedu akara ekwentị onye a ga-eji akara ekwentị m ọya ga-eji kpọọ m na fon weta m bụ 080 56

26 52 30 ọ nọmba ị ga-eji weta m dị ya ọ dị mma chief ị kwuchara okwu eh, maka na aka ịchịkọtabazi ya ọnụ ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-eri oke mmadụ eh, ụfọdụ ga-afụ onye oke ya ọ sị na enweghị ihe ọ ga-eme na ya ji ego ya kwuo ya eje kpọchie ya kpọchie ezinụlọ ya ụfọdụ bụ ndị nagoro ndị mmadụ eh, oke ha n'ụzọ dị iche iche na-emekwanụ nganga n'ime ya kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ gbasara iri oke mmadụ maka Nnọọ, ndewo.
ndụmọdụ m na-enye ndị na-anara mmadụ ihe ha n'ike n'ụdị na onweghị ihe a ga-eme ma ọ n'ụdị na onweghị ihe ga-ekwuru ha ndị a chegherie nchegherie na-ekwu abụghịkwa mgbe mmadụ nwụrụ ka eji echegheri ọkwa mgbe ya nọ ndụ ọ ya chegherie ọ dịghị mma ọ bụghịkwa ihe niile o mere kịta ka ọ ga-ata ahụhụ ya kịta o nweghị na onye bịa n'ụwa amụrụ na-ama nwụ anwụ ma mụnwa nọ ebe a ma mmadụ onye ọbụla bịa n'ụwa ga-anwụrịrị anwụ na mmadụ adịkata ndụ n'ụwa na ahụbeghị onye geru 500 years ọtọ emechekwa na ọgwụ akụ na ụba na ihe anyị na-azọkọrọ kpakọrọ nta kpakọrọ nke kpaka ihe a ka dịtakwara ebe ọ dị ihe onye riri ka o buru naa ọ dị ka mụ onwe m nọ ebe a bụcha chiema na anyị na-ebu ọ ka si kwuo enweghị m ego mana ego ada amafu m obu because ama m ihe a na-eme emeta ya mana achọghị m ya you cannot force me anọrọ m onwe m ọ nke m kpachatakwara zuoro m so far na m na-ahụ ihe m na-eri adị m okay kedu akara ekwentị ndị a na-emegbu emegbu ga-eji wee jụọ ajụjụ maka enyemaka nnọọ akara ekwentị m a kemgbe phone mere exist na Nigeria ya ka m na-eyuzu ruo taa echenjibeghị m ihe emebeghị m welcome back e, o fubeghị efu 080 56 78 12

86 26 52 30 ọ WhatsApp nọmba m ọ dị mma ndị be anyị ọ bụ eh, Chief Okafor onye isi ndị dibịa n'obodo Enugu ka eh, ị nụsịrị akara ekwentị i nwere ike iji wee jụọ ya ajụjụ ọkachasị gịwa nọ na ọnọdụ dị iche iche a na-emegbu emegbu wee na-ekwu na i nwerọ mmadụ ọ bụkwa ya bụ onye isi ndị herbalist ya bụ na task force ndị herbalist niile nọ n'ala Igbo e nwezi ka o si dị ị kpọzia n'akara ekwentị ahụ nke ị nụrụ wee na-asị chief na ọ ga-adịrị gị na mma Ise, ọ Udo- ga-amarị- o- udo ọ dịkwara ga-amarị gị mmiri. na maka na ọlụ ọlụ a abụkwọ obere ọlụ E- ịgba maka ndị adịgboroja A- agba maka ndị enyi dị ịgba ụgwọ gbakwa maka ezinụlọ Ee, we- wee chọbakwa ego nke gị mana m, eh, ihe anyị na-emere ndị ọzọ ihe a na-ama ajinụkọ na akpa dibịa anyị ga- a ga-amakwa ka a ga-esi wee mee ya daalụ rinne ndewo sir ọ ga-abara gị ọ dị mma daalụ Thank you.